Apansotu nde officially zatsimikizika kunena kuti katundu watsikaso mtengo kachiwiri. Bungwe lomwe limayang'anaso zomachita ma statistics ya kumachita kafukufuku choncho kumagwira ntchito ndi manambala pa ground enieni kudzatsimikiza kunena kuti inde munosotu nde mu January katunduso wangotsikaso mtengo pamene paja kugwa likitilikitilikiti. Ah, zukhala motani kodi? Iyayi, nkhanitu ndiyonena kuti tikudziwa bwinobwino kuti mu ulamuliro uja wa Lazarus Chakwera tinamva kuning'ina kwambiri makamaka katundu amakwera mtengo osati masewera. Moti no nthawi imene a Chakwera ankachoka m'boma ndi zonotitu katundu anali ali pa inflation yokwana 29.1%. Ok ndekutitu cha mu October kumayambiriro kuja kumeneko let's just say kunena kuti no ndekuti mu September muja kumafika October kumayambiriro katundu anali ali pa 29.1% inflation itu imeneyo mulingo wa kukwera mtengo kwa katundu sizoti zinali zamasewera zimenezoya Nanga ndetu anthu akunayi kumva kuning'ina. Tudziwaso bwino bwino fukwa tinkapanga experience ndi fe a Malawi. Now kuzafika ndekuti no mu November kungogwiratu ntchitotu Peter Mutharika kuyamba mu October muja kuzafika November mwezi umodzi okha katundu uja anapezeka zonotitu inflation yatsika kuchoka pa 29.1% paja kuzafika ndekutitu 27.9% kugwatu ndithu kumeneko ayi zabwino zija now kuchoka pamene paja takhala ndekuti ayi november december apa ndekuti talowa january chaka chanyuwani Kwapezeka zonoti no dzulosotu kwatulutsidwa ndekuti uthenga onoti no inflation yagwaso, yatsikaso ndithu inflation katundu ujaso akuoneka kuti akutsikira tsikirabe mtengo kuchoka ndekutitu pa 27.9% paja. tsopano wafikatu ndekuti no pa 26% flat mwaiona imeneyo kodi no tikukamba zotani tikutitu kuyamba ndekuti nthawi imene no peter mutharika ndi boma la dpp anayamba kulamulira pa 4 october 2025 kuzafika ndekuti panopa pa 14 January 2026 ndizoonottu katundu watsika mtengo inflation yagwa kuchoka pa 29.1% kudzafika ndekutino pa 26% flat miyezi I think kaya ndiitatu yokha 100 days ija imakambidwa ija ayi zikuonekatu bwinotu pamenepa kutino tikusuntha ma guy. tikusuntha anyways mumakamba zoti no inu paja mmangokamba inu eh, ma propaganda ya chikalata chimenecho muchionacho chimenechocho ndi chimene chikufotokoza ndithu kuchokatu ku bungwe lija la national statistical office lomwe limachita akafukufuku apa ground tu osati kumangoti no iyayi basi za mmutu mwako ukalota kaya kuti kaya umalota kumaloto kuti no katundu iyayi pa ground ukafunsa Zukhala bwanji, zukhala motele. Ma shop zuyenda motani? Oh, uh, nanga ku Chitipa zili bwanji? Nanga ku Nsanje? Nanga kodi ku Dowa zili bwanji? Ku Ntcheu? Nanga ndi ku Mchinji zili bwanji? Zonsezo ndithu akazamenya akafukufuku amenewo ndikuzamenya ma statistics awo pamenepaja kuika ma nambala kuona ma calculation ndikuona kuti zinthudi zikuoneka kuti notu inflation ikutsika ndithu. Now awa ndi a National Statistical Office eti amene amayang'ana no za kafukufuku amenewa. Makamba zoti a inu bodza ile chana chani eh cha. Nde timve kuchokano kwa nzika ya Malawi. Pa program ya chidzulo pa luntha pamene popo. Eh chinayankhula sotichi. Tatiyeni timvere limodzi.
Taswera mwaswera bwanji? bambo anga ndaswera tikudziweni kumene inuyo mwatiimbira Ine ndine Dave Phiri kuchokera kuno ku Senga Bay Salima mchenga wa moto. ku mchenga wa moto Ku- ku Senga Bay mu 100 days ndikhulupirira nanu mmayitsatira mwayitsatira bwanji ngati muli ndi malangizo kwa profesa arthur peter mutharika agwire basi Apa- Aparo Ah, tingoti ine ndili ndi chikhulupiriro kuti ichi ndi chiyambi chabe cha zabwino zomwe timayembekezera ifa ifeyo timayembekezera ndithu kuti pamene tikusintha boma kulipitisa kwa mkulukuta moyo Mm. chilichonse chiyamba kukhala mchimake Mm. and 100 days iyi yaonetsadi kuti pa 16 september paja sitinalakwitse sitinabetse vote Oho. ndipo chi- ine ndichi zikanakhala kuti malamulo amalola kuti chisankho chija tidzipanga mwezi uliwonse ndikanakonda kuti mwezi uno tipangenso chisankho aja aluzenso mochititsa manyazi chifukwa atha kuluza kuposa mmene analuzira pa 16 september paja Ah, ah, ah, ah. ndithudi mba- boma ili layamba bwino kwambiri tsono boma mwa- m- tsono mukuwaponda enatu pachalatu pamenepa kuti mpaka tipangenso chisankho kawiri aluzenso kawiri kodi mulankhula bwanji ku Senga Bay muja ankatipondera iwo akamati boma ndi lomweli mawu amene aja anali mawu opweteka kwambiri mu zaka 5 zapita zija munthu ukadandaula zinthu zoti zikuoneka chimanga kwako chikudula mafuta akusowa ankati iyayi boma ndi lomweli silikusintha mawu amene aja anali opweteka kwambiri oh. ndithudi tu m- munthu wamkulu kusenzabe mukhale ndi usiku wopambana ndikumbuseni dzina lija bambo anga James Phiri bwana phiri usiku wopambana zikomo kwambiri chabwino mmene tamvera pamenepo komanso kuonera limodzi eyi chimene chimayankhula ndicho kunoti zinthu zikuyenda bwino ngati apapa ziziyenda chonchi tikufunanso zonena kuti tipangenso chisankho mwezi uno unso kutino ajawa amene ana anagwa aja agwenso kachikenanso Ife apapa nde akagwaso mochititsa manyazi mafans imene sinavotere apm ndekuti ikamuvotera iwona kuti AAA kanthawi komweka zinthu zasintha chonchi inflation ikupezeka chonchi nde eh tikamuvotere ameneyo kuti apitirizebe kutsitsa ja zinthu zinthu zikhale ngati kuti no zayamba kukhala ngati nkhasako eti yeah ife panopa ndi choncho ndithu nkhasako petere magaye zikuoneka kuti no zinthu zikuyenda nde tikapita kukapanganso chisankho anthu amene aja akagwaso mochititsa manyaziso Eh, akuti mawu ajatu boma ndi lomweli ankapweteka eh, mawu amene ajatu ankalasa ndithu magaye akamati boma ndi lomweli sitikusintha ehe kumanena zoti aye magaye amene akulimba mtima ndidzati akunyula akupala koma nkumana kuti boma ndi lomweli sitikusintha adalira zina zake amwene koma mwanena kuti tikayi tikayiphula gemuyi ndikumalimbabe mtima kumayankhula zoti ayi inutu magaye tumusamuka nawo achoka apapa ndekuti zinthu zikuoneka kuti zikuyenda Kodi no ndani amene angavotere? Ine simple words tu. Mwina kungoziika mwa simple. Adawa amafuna kukamba choncho. Uyu amene amayankhula akuti ku mchenga wa moto kaya. ku mchenga wa moto amayankhula zimenezo kunoti. Kodi ndi ndaniso amene angakavotere amene ajawa? Ndi mmene zinthu zikuyendera panopa. Sizoti tu zinthu tu nde kuti zatokonzekeratu yaya. Pamenepo ndeti sitizikamba motsindika. Zinthu zovutabe tu kunokutu. eh na anthu ndiona kuti kuvutika kuli kulipo koma nkhani ndi yonena kuti chani ija national publication newspaper ndinakupatsani ija ma days apitawa imakamba zoti kuti peter mutharika eh, akuti wapanga stop bleeding eh? akuti waletsano tsopano kutuluka kwa magazi tili ndi chilonda tsopano koma chimatuluka magazi machumachucha nde apapa waletsa kutuluka magazi kokhako koma ululu uja unakalipobe ndizimene tikuziona apapazi nde kutino next thing ndi chani kuthana ndi ululu uja pang'ono mpang'ono tiona zonoti likavale no tayambano tsopano kuchira zinthu zija zatayaletayale zinthu zopatsa chidwi ngati izo ayi nkhani ndi imeneyo zimene timafuna ife tidziulutsa ndi zimenezi nkhani zabwino Eh osatino ndekuti tizikhala iyayi amalawi akutitu ndifeno pa dziko lonse lapansi anthu amene ali okhumudwa kwambiri anthu osowa mtendere anthu amene akuona kuti moyo wawo basi ndiothodwa olema ndothodwa ayi ndithu sizikuyenda tiziulutsa nkhani zimenezo every every year each and every chaka china chilichonse ziulutsa nkhanizo tiziulutsa zonoti zikuoneka ngati no tsopano amalawi ayamba kusangalala pang'ono ndi pang'ono kachimwemwe ka smile kakubwera pa nkhope yawo e, akamapanga ka- kamenya ka smile kaja ndekuti no ayi zija zoti kumada zaoneka kuti zikuyendapo pano tipitirire chonchi tipitirire chonchi nde magaye amene mukupanga zosokoneza mboma kuti mwina mwake muzipindapinda zinthu eh, kuli bwino mulekeretu zimenezo tufuna zabwino zipitirire zoyipazi ndi kuti tizichotse zimenezi osangoti osati kungozichepetsa koma tizichotse kuti malawi apite patsogolo akuti